Conas tá tú a Sheáin an bhfuil tú go maith bhfuil tú ag bun an líne ansin? Ó tá. Conas atá cúrsaí leatsa? Tá go breá. Bhfuil tú ag ullmhú don don lá mór maidin maidin Domhnaigh? Tá tú. Ó táim yeah bhí bhí mé ar ar an oileán cúpla uair chun sórt eh réamhullmhúchán a dhéanamh ar cad atá ann agus mar sin de is na héanacha atá ann faoi láthair eh na cuairteoirí.

Yeah, cinnte. Conas atá tuar na haimsire? Meas tú an aimsir ar an Domhnach bhfuil sé measctha? Tá sé tuartha go mbeidh aimsir go mbeidh an aimsir go breá ag an am a mbeidh an siúlóid ann ach níl mé cinnte mar roimhe sin tá báisteach tuartha thar oíche. Bhuel, táimid in Éirinn, dtuigeann tú. Agus mí Feabhra, mí na dtrí síon, beidh báisteach, sneachta, gaoth ann, gach rud. But tá tú ag dul in éindí, beidh na cnocadóirí ann, chuala mé, tá siadsan ag dul? Yeah, beidh mé leis na cnocadóirí ar a haon déag in aice le Brú Ghasóga na Mara. Ok, ag a haon déag a chlog, maidin Domhnaigh. Agus bhfuil fáilte roimh, caithfidh tú clárú nó fáilte roimh cách? Just. Yeah, tá fáilte roimh duine ar bith a bhfuil suim ag, spéis ag an duine sin i gcúrsaí dúlra an oileáin agus bíonn píosa stair ann freisin conas mar a tháinig an oileán ann le roinnt céadta blianta anuas agus mar sin de. Mar ní raibh sé, ní raibh sé mar oileán fadó fadó, an raibh? Like. No, no, níl sé ann ach b'fhéidir trí, trí, ann le dhá nó trí chéad bliain anuas. Bhí sé, bhí sé mar chuid den, den, den mhórthír fadó. Bhuel, Nó. an rud a bhí ann ná bhí a fhios b'fhéidir ag daoine faoi tá tá tailte taobh le Páirc Naomh Áine agus tháinig an fharraige isteach go dtí Á. tháinig an fharraige isteach go dtí an pointe sin. Chomh fada leis But ní sin. raibh an Á. oileán ann ar chor ar bith. Ná. Sin sin an áit ina raibh an cuid is mó de Chath Cluain Tarbh ar siúl um, Á ná. ann, you know, an Yeah. an áit sin, yeah. Yeah. Á. Agus um, diaidh ar ndiaidh do bhailigh an an gaineamh agus

Yeah, sin an fear atá pragmatach. Sin an fear atá ciontach. Tá gach eolas is cosúil agatsa, a Sheáin. An-mhaith, beidh sé sin an-shuimiúil. Ceist beag, an Droichead Adhmaid sin é fhéin, cé chomh fada is atá sin ann? Chomh fada siar is atá. Ceapaim go bhfuil sé, ceapaim go bhfuil sé ann, b'fhéidir roimh na tríochaidí, naoi déag is tríocha nó mar sin. Bhí, bhí sé mar, Bhuel, an t-aon slí amháin ar an oileán ag an am sin ná an droichead adhmaid agus chuireadar Bóthar an Chabhsa nó Bóthar an Tóchair ann ó Ráth Eanaigh ins na seascaidí. Ó go maith, yeah ok. Yeah yeah ionas go mbeidh

Sin a dúirt saineolaí éigin. Sin a deirtear. Bhuel, in Éirinn caithfidh tú cloí leis an sórt tuairim sin. Aye, cinnte, cinnte. Agus tá na géanna fós ann, dúirt tú? Níl siad imithe go fóill? Bhuel, ó mo theach féin i Cluain Tarbh, tá mé in ann iad a fheiscint sa spéir ag bailiú diaidh ar ndiaidh agus is dócha go bhfuil sé ar intinn acu an turas fada sin a dhéanamh ar ais go dtí gCeanada agus an Ghraonlainn agus, bhuel, beidh siad imithe uainn i gceann dhá mhí amach anseo. Sea, so seo an seans iad a fheiceáil beo beathach ar an oileán. Ok, bhuel, listen, go raibh míle maith agat as sin, a Sheáin. Tá súil agam go mbeidh lá, maidin iontach agaibh go léir amach ar an oileán. Go raibh maith agat. Yeah. Agus. Ok, go raibh míle maith agat. Right, go raibh maith agat Seán agus tabhair aire, tabhair aire, slán anois. Yeah, slán anois, slán. Slán anois, sin Seán Ó Coileáin agus fáilte roimh cách mar a deireann siad i gcónaí.